an ko ten sabula an y'a ye k'a fɔ nin diɲɛ laban in na karamɔgɔw de cayalen don karamɔgɔ minnu bɛ ka an ka waleyu ɲumanw tɔgɔ tiɲɛ ka an ka karamɔgɔbaw tɔgɔ tiɲɛ o kama an ye nin kɛnɛ sigi ka dɔɔni di bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ tɔrɔnpɛriw ni fulomaniw ma i sɔrɔ ka i mako sa n ko ten ne gawusu kiyasu dukure ka anw to yan anw ko ni aw ye dɔnnibaga sigilen arajoso la k'a kale wusulan na k'a kale ala ni kira la ko fo ka taa ale ka sɛbɛn den kelen san i yɛrɛ ɲini dɔnnibaga tɛ dɔɔni yɛrɛ ye dɔɔni de ye dɔɔni min bɛ an na an bɛna o de di mumini bɛɛ lajɛlen ma an ko ten an ye nin kɛnɛ in sigi yaasa ka an balimamusow ka muminiw bɔ bolo la sabu bi an ka jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ bi dɔnnibaga musiriku de ka ca dɔnnibaga minnu bɛ t'u sigi arajow la k'u kale ala la k'u kale kira la ka sɔrɔ ala ko b'u da la u dusukunw nɔgɔlen don u ni sitanɛw de bɛ baara kɛ walima ka t'u sigi arajo la ka wari di dɔ ma o ka keredi kɛ u kun ka u wele k'u to emisiyɔn na ka nkalon tigɛ balimaw aw ye arajoso mori ninnu to yen mori minnu tɛ t'u sigi dɔ wɛrɛ la ka mɔgɔw kunkolo tiɲɛ ka nkalon tigɛ adamadenw ye u bɛ kaleli sugu bɛɛ kɛ nkalon kan n'i bɛ dɔɔni di maaw ma dɔɔni di maaw ma a ma se ka t'i munumunu ɛri kelen ɛri fila ka taa a bɛɛ munumunu yaasa maaw ka se ka e yɛrɛ wele telefɔni na dɔɔni tɛ o ye n'i bɛ dɔɔni di maaw ma dɔɔni di maaw ma an kana dɔnnibaga sɛbɛw tɔgɔ tiɲɛ an kana dɔɔni tɔgɔ tiɲɛ o kama nin kɛnɛ barikama in an y'a tɔgɔ da dɔɔni kɛnɛ nin ye anw sigilen ye dɔɔni kɛnɛ nin ye anw sigilen ye an ka kɛnɛ barikama kan ka dɔɔni di mumini bɛɛ lajɛlen ma hakili la an bɔlen yan o sen na an ye ala tɔgɔ min di mumini bɛɛ lajɛlen ma o bɛ kɛ de ka janfaw tiɲɛ ka subagaw kɛlɛ ka jinɛjuguw kɛlɛ an ko ni an bɛ na zen na an bɛ na dɛmɛ di aw ma o de ye ala tɔgɔ ye ala tɔgɔ min a bɛ garisigɛw foni maa minnu bɛ manja kɔ maa minnu bɛ darajaw kɔ maa minnu bɛ fɛ u ka yiriwa u ka baaradaw la u ka sɛriwisi daw la ala tɔgɔ ditɔ filɛ aw ma a ta i k'a paratike miliyɔn tɛ nin sɔrɔ karamɔgɔw caman de ye anw wele k'a fɔ anw bɛ baara min na a bɛ ka olu karamɔgɔw nafa an bɛ a karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ an wele ka an fo an ka baara la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen muminiw an ko ten a ye ala tɔgɔw ta aw k'a kɛ ka aw labɛn k'aw ka ɲɛnamaya dilan k'aw ka duw labɛn k'aw denw labɛn i k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ tɛ a dɔn k'a fɔ i ka du bɛ yen ala tɔgɔw ta i k'i labɛn an b'a di aw ma maa minnu bɛ manja nɔ maa minnu bɛ furu nɔ maa minnu bɛ fɛ u garisigɛw ka foni maa minnu bɛ kɔmɛrisiw la anw ko ten maa o maa n'i ye nin ala tɔgɔ labaara a dɔn k'a fɔ n'i ka kow datugulen don ala b'i ka kow dayɛlɛ an bɛ a di aw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i kulo dayɛlɛlen to o ye jumɛn i bɛ fatiha sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn i bɛ fatiha sɛbɛn ya latifu nɔmuru la ni o ye kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn ye i bɛ écrire en nasi cent vingt-neuf fois la fatiha i ka fatiha sɛbɛn siyɛn kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn n'i y'o nasi bɔ i bɛ ya latifu sɛbɛn siyɛn kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn i bɛ a nasi fara ɲɔgɔn kan yiri dumanw de bɛ k'a la an bɛna o yiriw de fɔ yiri minnu kan ka kɛ nasi in na i bɛ timitimini ɲini timitimini bɛ kɛ a la o kɔfɛ i bɛ nɔrɔnaba ɲini ka nɔrɔnaba kɛ a la o kɔfɛ yiri min bɛ yen n'u bɛ a wele ko jama yiri jama yiri i bɛ o kɛ a la ani manja manja kɔfɛ ani si ladɔn i bɛ ninnu ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ nasi in na ani an ko ten dɔnni kɛnɛ don muminuw an bɛ ka sekere belebelew de di aw ma ala tɔgɔ kan n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan yiri ninnu o kɔfɛ i b'i jija misiri yiri min bɛ misiri kɔnɔ i ka o bulu i k'o yiri dɔ k'a la l'arbre de mosquée misiri yiri yiri min bɛ misiri kɔnɔ i k'i jija o dɔ ka se ka k'a la e di marché ani sugu i k'i jija cogo bɛɛ yiri min fana bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ o yiri ka se ka kɛ a la maa o maa ni i ye nin kɛ anw ko ten an tɛ an kale ala la nin kɛnɛ an ye nin dabɔ kɔnɔna jɛlenya de kama sabu bi karamɔgɔya bɛ fako kɔlɔn kɔnɔ bi mali kɔnɔ dɔnnibagaw de bɛ ka dɔnni tɔgɔ tiɲɛ mali kɔnɔ mori tɔrɔnpɛriw olu de bɛ ka dɔnni tɔgɔ tiɲɛ mali kɔnɔ o kama an ko ko an tɛ sigi diinɛ tɔgɔ ka tiɲɛ dɔnnibaga sɛbɛw tɔgɔ ka tiɲɛ dɔ y'an ɲininka ko mun na anw bɛ sumayila daramew foto kɛ an ka videow la n ko sumayila darame kelen pe tɛ a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen nɔ k'u ye mali kunna wolo ka malidenw kunna wolo ka silamɛya kunna wolo ka dɔnni kunna wolo ka faso kunna wolo anw bɛ yen ka olu defansi ta fo ka taa se saya ma sumayila daramew b'o la alahu ta'ala ka waliyubaw ginjo alimamiw saada turew agib sosow fo de fo de an bɛ an b'u bɛɛ de fo ni alahu ta'ala ka diɲɛ ye maa mun ye ɲininkali in kɛ hakili la faamuya bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ale tigi bɛ sumayila darame de dɔn n'o tɛ waliyubaw dɔnnibagabaw minnu ye faso in kunna wolo olu fotow bɛ kɛ ne ka videow la sabu anw bɛ alajɔnw de kanu anw dankun ye diinɛ in de an dankun ye alako in de ye muminu a ye ala tɔgɔ ta a k'a paratike an bɛ segin a kan tuguni i bɛ fatiha sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn ka ya latifu sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn n'i ye o nasi bɔ i bɛ yiri minnu ka a la i bɛ timitimini o bɛ o yiriw la nɔrɔnaba o bɛ a la jama yiri o bɛ a la manja o bɛ a la si ladɔn ani i k'i jija yiri min bɛ misiri kɔnɔ ani sugu kɔnɔ maa o maa n'i ye nin ninnu fa ala tɔgɔ belebele ninnu fara ɲɔgɔn kan ka a daga ko siɲɛ saba walima siɲɛ wolonfila n ko ten ne tɛ n kale sabu ne gawusu kiyasu dukure ne tɛ fosi ye ne tɛ fosi ye a dɔn k'a fɔ alahu taala de ye kun fayakunu ye alahu taala de ye belebele ye ne bɛ a fɔ i ye de i k'a ta i k'a paratike ne yɛrɛ tɛ fosi ye ne jigi bɛ alahu taala de kan i yɛrɛ i ka ala tɔgɔw ta i k'i jigi kɛ alahu taala ye ala de bɛ se ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kanda ka anw bɛɛ dɛmɛ alahu taala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ maa o maa n'i ye ala tɔgɔ in ta k'a baara i ka duwaw kɛ an ye an bɛ duwaw kɛ diɲɛ mumuni kelen kelen bɛɛ lajɛlen an ko ten mumuniw dɔɔni kuma man ca aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na sɛk gawusu dukure kiyasu le guide spirituel d'ansarula